Bi ta an t'an b'a munumunu Italiyan fan fɛ n'olu ka dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Bologne nin dumuni in yɛrɛ tɔgɔ dalen don o la ni dumuni in tɔgɔ ko bolognaise an bɛna o de yira aw la bi aw ni yankuma ne ni maanaw aw bisimila maa minnu bɛ sɔgɔmada yanfɛ fan fɛ aw buongiorno n'a sɔrɔla nin y'i siɲɛ fɔlɔ ye ka tɛmɛ nin page in fɛ i abonné waasa ko caman wɛrɛw i k'olu ye i n'an bɛ kun i bisimila waasa ka bolognaise na dilan an mago bɛ se misisogo ma faransɛkan na n'u b'a fɔ a ma ko viande hachée sogo fasugu bɛɛ dɔ bɛ se ka k'a ye an mago bɛ se jaba kunkuru fana ma karɔti fila bɔɲɔgɔnko ne ka sogo sinnen ye sogo kilo kelen sinnen de ye puwavɔrɔn fana bɛ k'a la o kunguru pɛrisili dɔɔni n'a sɔrɔla seleri b'i bolo i bɛ se ka seleri k'a la ani layi kunguru fila an b'olu ta sisan k'olu bɛɛ sin f'a ka nugu n'a sɔrɔla mixeur b'i bolo i bɛ se k'i ta tigɛ misɛnya dɔɔnin ka sɔrɔ k'a kɛ mixeur kɔnɔna na mixeur b'a bɛɛ si ɲɔgɔn fɛ nka n'a sɔrɔla mixeur t'i bolo i b'a si tan cogo in na a bɛɛ ka kan mixeur o ka teli dɔrɔn de ni nin An ka nafɛn bɛɛ sinna fo k'a ɲɛ an bɛ taa da sigi sisan an ka da sigilen kɔfɛ an bɛ tulu dɔɔnin k'a la i kana na tulu caya dɛ basabu pati yɛrɛ la n'o ye sipageti ye an bɛ bɛɛri dɔɔnin k'o la o An bɛ lɔgɔti kuyɛriba ɲɛ kelen bɔɲɔgɔnko kɛ tulu la k'olu yiran ɲɔgɔn fɛ dɔɔnin maa dɔw tɛ lɔgɔti yiran yɛrɛ nka ne yɛrɛ de bɛ lɔgɔti yiran basabu o cogoya in de ka di ne ye maa dɔw bɛ yen nɔ ni lɔgɔti ma yiran k'a ɲɛ dɔɔnin dɔrɔn na la n'u y'a dumuni kɛ a b'u dusu ɲugu o de y'a to ne bɛ lɔgɔti yiran dɔɔnin fɔlɔ ka sɔrɔ ka na kɛ fɛn tɔw k'a la Lɔgɔti yirannen ɲɛnen an b'an ka nafɛn sinnen ninnu ta k'u fara lɔgɔti kan k'olu fana yiran dɔɔnin n'a sɔrɔla bolognaise ɲɛ bilenmanba ka di i ye i bɛ se k'i ka lɔgɔti caya dɔɔnin ka tɛmɛ ne ta in kan nka farati b'a la dɔɔnin i b'i janto i kana na lɔgɔti caya kojugu ɲana a bɛ kumu n'a kɛra k'a fɔ k'a kumuna i bolo i bɛ se ka sukoro dɔɔni k'a la o bɛ kumu in baga fa dɔɔni an ka na yiranna fo ka ɲɛ an b'an ka viyandashi ta sisan n'o ye sogo sinen ye an b'o k'a la k'a n'o fana ɲaami ɲɔgɔn na kosɛbɛ f'o fana ka kɛ i n'a fɔ a bɛna yiran dɔɔni an bɛ kutu k'a la dɔɔni k'a bɔ bɔ ɲɔgɔn na i b'a bɔ bɔ ɲɔgɔn na dɛ yanni kuma dɔw la a bɛ kuru i b'a bɔ bɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ a filɛ ja la cogo min na ne bɛ k'a bɔ bɔ ɲɔgɔn na cogo min na a bɔlen kɔ ɲɔgɔn na an bɛ kɔkɔ k'a la ka sɔrɔ k'a bila sisan a ka yiran aw yɛrɛ ɲɛ t'a tulu bɔli la o kɔrɔ depi a daminɛ a tulu man ka caya basabu sogo sinen fana o tulu bɛ bɔ an bɛna bɛɛri kɛ pati fana na n'o ye sipageti ye an bɛ to k'a ɲaami ɲaami ɲɔgɔn na fo sogo ninnu yɛrɛ ji bɛ bɔ a ji bɛ bɔ ka tila tuguni k'a ji ja n'a ji jara waati min na an b'an ka tomati duruduru ta k'o k'a la yanni o cɛ an b'an ka tomati baara daminɛ ne yɛrɛ de ye n ka tomati in kɛ tomati duruduru ye tomati duruduru feereta bɛ sɔrɔ alimantasɔnw na n'a y'i diya fana i bɛ se k'a dilan i n'a fɔ ne ye n ta in dilan cogo min na ne ye tomati belebele den naani ta k'a balabala dɔrɔn a balabalalen ɲɛnen an b'a fara bɔ a la n'i y'a fara bɔ a la waati min na i bɛ sɔrɔ k'a si migisɛri la ubiyɛn i b'a sɛbɛkɔrɔ cɔngɔ i b'a cɔngɔ kosɛbɛ nka waasa a ka nugu ka ɲɛ i b'a don migisɛri kɔnɔ migisɛri k'a cɔngɔ o b'a to i ka sogo na la i tɛ tomati fara jansannen y'a fɛ a b'i ka na ɲɛ ɲɛ n'i y'a foroki kuma dɔw la tan cogo in na i bɛ se k'a don tɛmɛ kɔnɔ tuguni k'a tereke ka jigin waasa ɲaraɲara kana na to a la an ka tomati filɛ nin ye an b'a kɛ an ka na la sisan ka sɔrɔ k'u malasa ɲɔgɔn na komi n y'a fɔ cogo min na tomati in filɛ nin ye a duruduru feereta bɛ sɔrɔ alimantasɔn na n'o t'i bolo i bɛ se k'a dilan i n'a fɔ ne yɛrɛ ye n ta in dilan cogo min na an bɛ loriye kunkurun fila fana k'a la o b'a tɔ kasa diya tomati bɔra tasa min kɔnɔ an b'o sananko k'o k'a la i t'a ji caya dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ episi k'a la i bɛ episi k'a la episi min ka nɔgɔ i yɛrɛ ma nin ye puwavuru mugu ye ne ka episi in fɛn caman ɲaaminen de don ɲɔgɔn na episi in na a yɛrɛ b'a dɔn episi ko in ale ye suwa ko de ye ani gu ko nka maa caman bɛ baziliki k'a la bamanankan na n'an k'o ma ko sukolan an bɛ tasuma da dɔgɔya kɔrɔ sisan kosɛbɛ ka sɔrɔ k'a datugu fo ɛri fila bɔɲɔgɔnko ne ta in danna ɛri kelen ani tila ma nka i bɛ tasuma da dɔgɔya kɔrɔ dɛ i bɛ to ka n'a lajɛ fana k'a kɔrɔta waasa a kana sigi pati filɛ nin ne ye n ka spageti balabala jɔjan fɛ ne m'a karikari wa ma dɔ wɛrɛ foyi k'a la ni kɔgɔ tɛ ji in y'a balabala an bɛ spageti in ta k'a ji bɔ a kɔrɔla la a kalamanba an bɛ sin ka na bɛɛri k'a la ten dɔ ne ni maanaw bɛɛri in ka d'a la dɛ ne ka spageti ye spageti pake kelen ye n y'a balabala ni ji litiri saba bɔɲɔgɔnko ye nka n m'a balabala joona dɛ n y'a to fo n ka na mɔni tɔ tolen ɛri kelen ma waati min na n ka sɔrɔ k'a balabala waasa u ka bɛn ni ɲɔgɔn ye an b'a ni bɛɛri ɲaami ɲɔgɔn na dɔ dɔɔni waasa a ka kolokolo a la ka ɲɛ Ɛri kelen ni tila dafara an ka boloɲɛzi tɛ a tɔ tora an ka dunniko boloda maa dɔw b'a ji ja ka tɛmɛ nin kan maa dɔw b'a to ne ta in cogoya la o ye shuwa ko ye hali n'an ma se itali kuma tɛ bɔlɔɲi ma an y'u ka dumuni kɛ bi dɛrɛ ne ni maanaw aw bɛɛ ti amo k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ